igbo bụ igbo mma mmanụ agbụrụ ndị eze mụrụ nze na ọzọ ndewonu aha m bụ emeka chukwuma ebe nwata na-ebute ọnụ mmanụ mmanụ ka ọ na-apụkarị oriri afọ ole ma ole gara aga ka anyị bịara akwụkwọ o wee bụrụ na e nwere ihe e dere n'arụ aja no speaking of vernacular anyị aghọtaghị ihe ọ pụtara ọ dị ka ahụ a nọ n'elu nyụọ gbara ijiji gharị mana oge e luziri n'ehihie onye nkụzi anyị wee were mpempe akwụkwọ wee pụta were bido na-akpọpụtasị aha m na ụmụ akwụkwọ ibe m Emeka Chukwuma m sị ya anọ m ya ọ sị m ngwa m pụta n'ihu m pụta ọ sị m gaa n'aka ekpe m gaa n'aka ekpe mgbe anyị niile pụtachara onye nkụzi a wee were ụtarị ihe ọ pịara anyị abụghị ihe a ga-akọcha ọ sụrụ anyị kpakwụ zaa ya apịtị gịnị ka anyị mere na anyị sụrụ asụsụ Igbo ọ wee bụrụ ihe mwute o wutere m nke ukwuu nke na oge m naruru m wee sị ka m kpesara ya nna m m wee kpesara nna m ihe m hụrụ juru m anya mgbe m kpesachara ya ngee ntị ihe ọ gwara m bụ na ọ bụrụ na ọnwụ egbughị ji e jiri chụọ àjà na ọ ga-epu ome na ụkwa rue oge ya ọ daa na o ji ihe nwata welie aka elu aka fụba ya ụfụ o wetuo ya bụ aka ihe ndị a gba m gharị m jụọ ya nna m sị ya kedu ihe ị na-akọwa ọ sị m na m were ile m gụọ eze m ọnụ na ọ bụrụ na a tụọrọ nwa afọ igbo ilu kọwaala ya mara na ego e ji nụ nne ya nara n'iyi ihe onyonyo a m kiriri ugbu a gosiri m ihe niile nna m na-atụrụ m n'ilu oge ahụ ọ dịkwa ka ọ bụzi ndị na-amaghị asụ asụsụ Igbo ka a na-apịazi ụtarị nke taata achọrọ m ka i nene ihe onyonyo a ka ị gwa m uche gị dịka ị na-enene ya biko tụsaa ozi a ma binye aka ebe ahụ e dere follow na-esonye anyị ka ị na-enweta ozi mgbe ọbụla anyị tinyere ya ndewo Kamsi na Chimziterem. Yes, Mom. Malcolm, Kamsiyochukwu na Chimziterem. Yes, Mom. So unu ṅụrụ iyi, you guys have sworn that anyị ama ṅụ mmiri tọgbọ iko n'ụlọ a. Na everyday na ọ sọsọ ọgụ ka unu naabọ ga na-anụ abi? Eh? Explain yourself in Igbo language. You both will explain whatever that transpired, whatever that, that was going on in that room. Unu ji wee sị na m anyị aṅụ mmiri tọgbọ iko n'ụlọ a. Explain yourself in Igbo. Ngwa.

mma mma gbuo gị ee ndị igbo bụ ya anyị bịakwa na owelu ji jikta wee sị gịnị what does that mean in english oh mma egbu gị okay owelu ji jikta sị mma gbuo gị continue ehe msi kamsi gị try kamsi gị try ya isi ya gịnị

kwusie n'okwu ike achọghị m iweta my belt ị sị ya gịnị Let me see you try. if you speak english again i will beat you ihe ekwu bụ na ị ga-eji igbo wee kọwaa ihe selu unu gị na nwanne gị unu ji wee na-eti mkpu na room since ị sị ya gịnị Ụmụ fụ gị try. ee Ụmụ fụ gị try. ụmụ ụmụ fụ gị try nwa onye igbo ngwa na-ekwu

ọkwa ife nọ etu a pụọ gị n'ọnụ ọzọ m maa gị ụla mgbe na room si gịnị ka you guys na-eme hmm, ka you guys na-eme hmm. Malcolm si a na-azọ ọfụ ee eh.

Hmm? Zite na talk about asị ebe a sị gị sụọ Igbo ị sị na ị sị ya mba na ọ na-atọkụ about asị Kamsiyochukwu gịnị na-esolu gị na your younger sister kwusie n'okwu ike m gbuo gị ụla maka anọ m ebe a na-anụ olu gị n'ime room ọ sị na gị pat wen gị Kamsiyochukwu bịa m nso ebe aka ntị m ga-elu gị were igbo gwa m ihe na-esere gị na nwanne gị ozugbo Mom, m bata room ee m were Chiziterem phone ehe na-apị maka gịnị i nweghọ phone kee ihe i ji welu nke ya na-ekwugodi naatụ azụ obere ka a na-afụ gị anya biko

n'imi gị ee kedu afa ya Mike Tyson kedu afa ndị na-akụ ọkpọ ị punchịa face ya okay na-ekwukwa ọya complain to yawa ọ sị ọya complain to yawa

M chọlụ Chiziterem bịa ebe a. Ị chọrọ Chiziterem bịa n'ebe? Ebe a. Ee. Vagi dị dị. Vagi gịnị? Vagi bụ Afrikaans ka Igbo. Na-ekwukwa, you know, you know me most. You know me that I can be smiling and still be very mean. Ị makwa ama, ị ma onye nne gị bụ.

lụwa ọgụ ee Chiziterem ịma ya elder brother ụla Nwelọ slapụ ya on the face. O- i nwelọ slapụ ya on the face dị ka i nwere ebe i nwelọ slap kedu ihe i nwenu ị sị na i nwelọ slapụ ya ka i nwezi inwe m

ọkwa ya ị na-ama ya anya bụ nke nke a punch ya imi nke a you both si na m na-achị ọchị let my fans guys biko tell me who is at fault from what you have heard so far ka my fans kwugodi na any of you at fault kum fi ihe mmemme m this night iwọlọs chineke nebe ọfụma ọsọ